Фӏэхъус гуапэ фызох. Ди хабзэхэр зи фӏэщыгъэ нэтынхэм къыпыдощэ. Адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ, Шэрджэс Алий, Хьэкъун Мухьэмэд я тхылъым щыщ пычыгъуэ. Лъэпкъхэм, цӏыху щхьэхуэхэми хуэдэу, езыхэм я сурэт, езыхэм я тхыдэ, щэнхабзэ, гъуазджэ яӏэжщ. Щэнхабзэ, гъуазджэр тыркубзэкӏэ культур ве санат Жэуащ. Ди еджагъэшхуэ Бгъэжнокъуэ Бэрэсбий зэритхымкӏэ, Адыгэ щэнхабзэм и ӏыхьэ гъэщӏэгъуэн дыдэхэм ящыщ зыщ ди джэгухэр. Ахэр зэбгъапщэ хъуну щыӏэр олимпиад

чыбжьэ зэпеӏэт, шыгъажэ ящӏт, шыхэр ягъэджэгут, шыбгъэрыуэ ящӏт, нэщанэ еуэт, шыр теутӏыпщхьауэ здэжэм, шым зыкърахт, щӏакӏуэ кӏапэкӏэ мастэ къащтэт, нэгъуэщӏ куэд дыдэхэри ирагъэкӏуэкӏт. Арами, апхуэдэу щытымикӏ, адыгэ джэгум и лъапсэр къафэращ. Адрей псори абы къепхауэ, ар игъэдахэу аращ. Ди зэманым адыгэ джэгум и мыхьэнэкӏи, и зэхэлъыкӏэкӏи, и егъэкӏуэкӏыкӏэкӏи къызэрымыкӏуэу зихъуэжащ. Нобэ джэгум щыщу къэнэжар абы и купсэу щыта къафэхэращ. Лъэпкъхэр зэрызэхуэмыдэм хуэдэуи я къафэхэри, я къэфэкӏэхэри зэхуэдэкъым. Къафэхэм къагъэлъэгъуэф лъэпкъым и дуней тетыкӏэр, дуней еплъыкӏэр, гупсысэхэр, нэгъуэщӏхэри. Лъэпкъ къафэхэр мыхьэнэшхуэ зиӏэ къэхъукъащӏэщ. Ахэр лъэпкъым лъэхъэнэ дапщэ зыпимычами, и къекӏуэкӏыкӏэр къэзыгъэлъагъуэщ. Щэнхабзэ и лъэныкъуэкӏэ лъэпкъым и фэеплъщ. Адыгэ къафэхэми я ныбжькӏэ илъэс мин бжыгъэ зэпачащ. икӏи нобэр къыздэсым дызэрыгушхуэ нарт хъыбарыжьхэм, пшыналъэхэм, уэрэдыжьхэм къадэгъуэгурыкӏуэурэ ди деж къэсащ. Нарт хъыбарыжьхэм, пшыналъэхэм уащыхэплъэжкӏэ гу лъумытэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. Ахэм я джэгухэм къафэ зэмылӏэужьыгъуэхэр къыщащӏу, лӏыгъэкӏэ зэрызэпеуэм ещхьу, абы хуэдэу къэфэнкӏи зэпеуэу зэрыщытар. Нартхэм цӏыхум и къэфэкӏэмкӏэ и лӏыгъэр зыхуэдэр, и лӏыгъэр зыхуэдэр, и къару здынэсыр, и гуеягъыр нэмысу хэлъыр къащӏэт. Дигу къэдывгъэгъэкӏыжыт Сосрыкъуэ нарт Бэдынокъуэ щигъэхьэщӏам зэрызыхуигъэзар. Фадэбжьэ къефи, уи лъэгу дыщӏэгъаплъэ, жиӏэу. Сосрыкъуэ бжьэр щыхуишийм, абы и жэуапу Бэдынокъуэ жеӏэ.

Бэдынокъуэ къэфэн ирегъажьэри, банэгуиблыр лъапэрэ лъэгурэкӏэ зэхигъэщэщащ. Епщэри банэр гуиблым я сабэр жьым иригъэхьыжащ. Иджы девгъэгупсысыт Бэдынокъуэ и псалъэхэм ӏущыгъэу яхэлъыр зыхуэдизым. Лӏыгъэ къызэрагъэлъагъуэр фадэкъым, къафэщ. Ар адыгэ джэгум и лъабжьэу щытащ. Апхуэдизу адыгэм ижь-ижьыж лъандэрэ къафэм мыхьэнэшхуэ иӏэу ялъытэ. Здэчэфри джэгурат, фадэкӏэ загъэудафэтэкъым. Фадэ щӏаӏэтыр хъуэхъут. Къафэхэм хабзэ и лъэныкъуэкӏэ мыхьэнэуэ иӏэр зэхэдгъэкӏын ипэкӏэ тщӏэн хуейщ нобэрей ди гъащӏэм деж, нобэрей ди гъащӏэм деж ахэм дыщрихьэлӏэр. Ар гуфӏэгъуэ джэгухэмрэ сценэхэмрэщ, сценэр тыркубзэкӏэ сахне жыхуиӏэщ. Сэхьнэм техьэу къэфэн псоми яхузэфӏэкӏынукъым. Ар зыхузэфӏэкӏыр къэфакӏуэ хэха гупхэм яхэтхэращ. Ауэ щӏалэгъуалэм дэтхэнэ адыгэ джэгуми хэтын и пщэ илъщ икӏи къэфэн хузэфӏэкӏынущ хэти. Джэгу ухыхьэныр ӏэхъуэгъуэтегъэкӏыу къэплъытэ хъуну ӏуэхукъым. Абы хабзэ дахэри пылъщ. Атӏэ сыт хуэдэ хабзэхэр бгъэзэщӏэн хуей адыгэ джэгу ухыхьэн папщӏэ? Джэгу укӏуэныр, джэгум ухэтыныр, хэт и дежкӏи къалэнышхуэщ. Сыту жыпӏэмэ, Джэгум щыбогъэлъагъуэ узыхуэдэр. Укъызыхэкӏа лъэпкъымрэ уи унагъуэм деж анэ-адэу узыгъэсам къыпхалъхьэфа гъэсэныгъэмрэ адыгэ нэмысыр. Аращ джэгу хыхьэ щӏалэхэмрэ пщащэхэмрэ анэ-адэ нэсхэр щӏеущиер, къамыгъэукӏытэну, я напэр трамыхыну. емыкӏу къамыхьыну, ӏэдэбрэ нэмысрэ яхэлъыну. Адыгэ джэгу кӏуэм щыгъупщэ хъунукъым нэгъуэщӏ лъэпкъ щахыхьэкӏи аращи, япэрауэ, джэгур зэранщӏапӏэкъым. Апхуэдэ зыщӏэр зи щхьэ къызыхэкӏа лъэпкъым, зыпӏахэм къызыхыхьа гупым пщӏэ хуэзымыщӏхэращ. Джэгур зей унагъуэми щхьэкӏуэ ирех. Етӏуанэу. И щхьэ закъуэм къинэмыщӏауэ, ар и анэ-адэми, и лъэпкъми зэралӏыкӏуэр. Ещанэу, джэгур сыт щхьэусыгъуэми щӏызэхыхьэр нэщхъыфӏагъэщ, гуфӏэгъуэщ. Укъызыхэкӏамрэ укъызыхыхьамрэ пщӏэ яӏэщи, нэхъ щыгъыныфӏу уиӏэр щыптӏагъэу, къабзэрэ фэ птету уахыхьэн хуейщ. Уи теплъэм, зэфӏэлъыкӏэм, ӏэдэбым, укъэзылъагъу цӏыхухэр дихьэхыу щытын хуейщ. Адыгэр бэлэбанэу, бэлэбанэу хуэпауэ, нэӏуцэ хъужауэ джэгу хыхьэтэкъым. Еплӏанэу. Пщащэр е пщащэхэр джэгу щыкӏуэкӏэ къемыджауэ я закъуэу кӏуэ хабзэтэкъым. Пщащэм и гъусэн хуейщ е и дэлъху, е и ӏыхьлы, е я гъунэгъу щӏалэ. Мыхъуж хъуми, джэгум яхуэкӏуэну къелъэӏуну къэкӏуа щӏалэр и гъусэн хуейщ. Етхуанэу, джэгу ущыхыхьэкӏэ укъэфэфу щытын хуейщ. Дахэ укъэфэфыныр щӏыхьщ, пщӏэшхуэ къыпхуэзыхьщ, амыхъу, емыкӏу лъэпкъ хэлъкъым. Уи къэфэгъуэр къэсауэ къыщыпхуагъэфащэкӏэ, куэдрэ зиплъэфыхьыныр, зэбгъэлъэӏуныр емыкӏущ, къемызэгъщ. Бжьэгъу папщӏэу хэтӏауэ ущытын къудейуэ джэгу ущӏэкӏуэн щыӏэкъым. Ди дэӏуэгъу лъапӏэхэ, абдеж ди зэманыр и кӏэм нэблэгъащ, къыкӏэлъыкӏуэ нэтыным дыщытепсэлъыхьынущ джэгум щекӏуэкӏ абы хэт ди хабзэхэм ахэр зэрыдгъэзэщӏэнухэм.